Ndabwera kuti ndithandize mtundu wa Amalawi pa mavuto angakhale matenda osiyanasiyana. Inetu ndikuthandiza kaya mukufuna zachuma, kaya mukufuna kupita ku Joni, kaya mukufuna chikoka, kaya mukufuna zokhudzana ndi mayendedwe a mtundu wina uliwonse zimenezo tilinazo. Kaya muli ndi milandu, zimenezo timathandiza. Pankhani ya bizinezi, tili ndi chikoka, muyitano ndi mtupatupa zimene munthu kwa masiku ochepa okha amapita patsogolo ndi bizinezi yake. Nkutheka ena mukufuna kulemera mwayenda malo osiyanasiyana mwina sizidayende. Ndili ndi chikoka, ndili ndi mtupatupa komanso muyitano. Tili ndi sendawana, tili ndi abathwa. Tili ndi mkolantchentche, tili ndi njoka yathunga, komanso tili ndi nsato zimene timabwereketsa kwa masiku awiri okha munthu amatha kugula galimoto. Komanso kaya mukufuna kupita ku Joni, tili ndi mankhwala amene timakuthandizirani kuti mupite kumeneko kudzera m'matsenga. Nkutheka muli ndi wachikondi amene mukumukayikira, tili ndi mankhwala ndithu ambonekera komanso timakhala ndi loko wagalu kwa anthu amene mungamufune.

Ndati zero ma 8 awili filii 5 zero 44 90 filii nkutheka mwalema, uku mwapita uku mwapita koma thandizo simudalipeze mukabwera kwa Nana Yakubu thandizo lanu lopezekeratu mwalipeza nkhani ya umphawi mwathana nayo mukangondipeza ine Dr Nana Yakubu. ndikupezeka zigawo zonse maka muno mu dziko la Malawi. Kwa onse ofuna thandizo, ndiyimbireni foni mopanda mantha komanso momasuka. Zikomo kwambiri. Pa Makanjira boma la Mangochi pa Mpilipili inu mwaimva nkhani yokoma kuchokera kwa Sanudi mwini wake wa Tekino Shopu nayi nkhani yokoma iyi Mr Sanudi akukuziwisani kuti akupezeka ndi zipangizo zosiyanasiyana za magesi komanso ziwiya za m'nyumba komanso osayiwala ndi kuti pa mtengo wa zii komanso amalola munthu kumapereka pang'ono-pang'ono mpaka nakumaliza ndi kuzampasa chinthu chake amenepa ndi pa Mpilipili trading center kungofika pamenepa inu mtendere wanu mwaupeza basi ngati mukufuna choimba pamenepa chikupezeka mtundu wina uliwonse jeniseti kapena jenereta masola malaiti pampu inveta zikutheka pamenepa home theater mtundu wina uliwonse ndi kuti zikupezeka pamenepa zikakhala ziwiya za m'nyumba nde mtundu wina uliwonse masefuliya mbale mafudoma maflasik zikupezekanso pamenepa pano pa moyo ukusintha zambiri zikusintha musamangosiyira kwa neba inu kumati aonde ali ndi zamagesi zawo zanakatenga ku ulaya iyayi kungofika pamenepa chilichonse nchotheka

nawu uthenga wochokera ku muwalehebo amuwalehebo akudziwitsa makasitomala onse kumulanje chiradzulu zomba nsanje phalombe thyolo chikwawa kuti akupezeka mulimbe

bp shuga khansa asima kubwezera chitetezo mthupi kupereka mphatso ya mwana m'banja kuotcha kwa mapazi mawu asazi likango matenda opatsirana pogonana zotupa za m'mimba ndi matenda ambiri osiyanasiyana muwalehebo juisi

311609 ndibwerezanso 088 311609 muwalehebo juisi muwalehebo juisi chiyembekezo chokhacho cha umoyo wa mphamvu kaya dokota kalonga alisoni mavuto kaswiri woziwa kukankha chikopa alisoni mavuto

kapena poizoni hey! hey, hey. zikundichititsa mantha tu ine akuti amaphika zinthu zapamwamba ndi chani ichi sakufuna kungopha anthu muno nanga ndi chani ichi dzina lake tikuzana international disaster dzina lake tingatchule kuti chani zinyakanyaka zoyipayipa kuyika pamodzi poizoni weniweni zaphatikizana izi ndiye ndi zoyipayipa supu kuphatikiza ndi mbatata ndikuti mbatata eh? mbatata taonani ndi chanichi akuona ngati kuti madamu aja akhoza kuzikonda pamene anthu aja amangovomera kwina akuyamba kudandaula tiye tingodikira mesa adya izi chimbuzi chosalekeza chikubwera aziona ra tiye tingosiya adya zimenezi kungoti madamu ndi abwana aja sayankhula amangoyang'ana ngati azikonda kwina akundota kutukwana mu mtimamo nthawi ikwana yoti asegule m'mimba tsopano

eh mkazi wako anatiphikira kuno ineyo ndi mayi ako moti pano sitili bwino tikusegula ntikwa basi tikungokhalira kuchimbuzi pang'onong'ono ndi pepe pepe ah ndakumva mwana wanga eyi azamveka koma ati amafotokoza kuti amatha kuphika ndi kuphika kwake kumeneku koma Eh, mwawiraso ah, wachikondi oh, mbuye wanga

eya lowa ndafika mama eya ndakuona panali ntchito ina yake yoti undigwireko ine tanditengerere zovala mu wardrobe mwati zovala oh mulungu wanga madamu mwati ndi chani iwe mnyamata usapange zinthu ngati mwana ah, tamvera ndangoti ndakuona ndazerezeka nawe osakhala ndi phuma mama si zabwino izi takhala chete usayankhule chilichonse tadikira undimvere palibe angadziwe zimenezi wamva ah mama tasiyani zimenezi chonde usayiwale kuti abwana mwana wawo uja mkazi wake ndi iweyo ndiye vuto ndi chani ndiye nanga zimene zingatilepheretse kupanga zofuna zathu komanso mwamuna amene tikuyembekezera pano salinso kuno ayi ali kutali ali komwe ku canada ndiye kumangika chifukwa chani Eh, chonde Eh, chonde deka, deka, Eh, deka. madam eh, amayi inu zimenezo ayi ndati sindingakwanise kumapusa bwana anga sindingakwanise zimenezo tandichokere pompano choka kuchipinda kwanga pompano tabwerako kuno tasiyanso zovala zanga chitsiru chimunthu chopanda umunthu chozerezeka Ah, bwana maneja waku bank anandiimbira foni amati za business jazili pati Ha, umfotokozere kuti mawiki awiri akubwerawa ya ungomuza zimenezo e, ungofotokoza kuti tikulongosola kaye zina zake wamva ukuoneka bwino kwambiri ndikutha kuona kuti pali zabwino tu apa ah zabwinonso zanji sopano ah chabwino ndimaganiza kuti leloli kodi ndikuphikireni chani chakudya cha masana ano mudya mpunga nsima kapena mudya chakudya chanji Mm, mm, ayi ayi mwati ayi bwanji lero simfuna kudya kungoti lero tukusala oh ya ya ya moti kudya nde kuti tingodya mawa basi ndatha kuona chabwino ah chabwino inenso ndimaganizira tsopano kodi amuna anga ndizayankhula nawo liti chibwereni sinayankhulane nawo pa foni nanga tizafike mpakana tsiku loonana pomwe tizayankhulane ndimafuna ndiziwe pamenepo ndimaona nkwabwino kuti mungondipasa nambala kuti mwina mwake ndingomuyimbira ndikudziwa kuti ali kutali komabe timafuna tiziyankhulana ah, komano kwa ife sitikumaona vuto ndipo tiwambaka ali kudandaula ndimuuza kuti akuyimbire e ndimuuza ndiye kuti muyankhulane zikhala zabwino kwa ine zimenezi ndingodikira basi nthawiyo Ah, ndimafuna kaye ndipite grocery ndikangochopako ziwiri zitatu chabwino driver akutenga william ine bwana uh, nditanire driver mmodzi angomutenga uyu Ah, ukamba zona sa madriver onse achoka palibe amene ali pafupi kulibe nkha driver mmodzi zosatheka zimenezo tionana mama eya pita

chiki ali kuti madriver sindikuziwa sa mwina apita kukapangisa service magalimoto kuti ndi ndani wawatuma so kuti apange zimenezo o basi wangozuka kuyamba kuendesa galimoto kopanda kundiuza ine wapita kuti atate osadandaula osadandaula ndiziyendesa ndekha aye uziyendesa bwanji wekha ndili ndi madrayiva amene nalemba ntchito akuzilandira ndalama komano osadandaula ndikwanisa ndekha uziyendesa akangobwera driver umuuze ndikumufuna chabwino sa zikumveka eti ee zamveka ndipo siku linanso zikazachitikanso zimenezi sinzasiya munthu nonse zakuthamangisani

Ah, taona chief ndi munthu wabwino komano zinazi timakhala ngati achita kuwaputa ndi chifukwa chake amayankhula komano sakonda zoyankhulayankhula ah komano chingakhale chani chimene ayankhulira zonse zija lero kungoti panopa zinthu zawo nsaname sizikuyenda bwino makampani awo akuoneka kuti akugwa pakadali pano oh zosakhala bwino ya moti yemwe anamulemba kuti akhale maneja anaononganso ndalama zochuluka kwambiri moti mukampanimo ha komanso panali makampani ena oti amangobwereka ndalama osabweza ndiye zimenezo zikuwapangitsa kuti azingokhala wokwiya ah ndayamba kuzimvetsa ndi chonchotu ndiye kuti pakufunika munthu wina woti azingowaunikira abwana aja akanapanga ngati katapira atenga kwa anthu awiri akangoti athamangathamanga adzabweza kwa munthu mmodzi ndekuti kwina kuja kudikilira akazangoti akamaliza munthu mmodzi azayambanso kubweza kwa munthu wina ndekuti chilichonse chidzakhala bwino komanso akuyenera kuti alembe munthu wozindikira kwambiri woti anapangako za akaunsi ndi kumulemba kuti akhale maneja ameneyo akapanga choncho akuyenera kuti munthu amukhulupirire kwambiri ngati maneja ndipo azikhala akumuwerengesera pa china chilichonse ndiye kuti azikhala ndi mantha komanso aziona kuti iye udindo wake uli pati komanso atatalemba munthu wabwino ophunzira komanso ozindikira ndiye kuti china chilichonse pakampanipo sangachite kuonongayi china chilichonse chizikhala m'malo mwake bwinobwino moti akhoza kungothamanga kaye olo miyezi iwiri kwinako basi china chilichonse chikhoza kubwerera mmene akuganizira mukubwereranso bwinobwino ndikukuuza Eh, zikuveka bwino bwanji ukukhala ngati mapulani amenewo unapangako kale bwanji nanga ndi choncho um, nthawi imeneyo amuna anga ndinkayendesera kampani yawo ah, nde ukuziwa chani Achifi amafunika kuti azindikire kuti pali munthu wofunikira, munthu wodziwa kuwerengera bwinobwino, wokuti ku akaunsiku wakhalako ndi wozindikira. tasiya zimenezo ya paja sunafotokozere achifi wangofotokozera ineyo kodi mwana uja akadakugonabe ya oh ndiyamike mulungu akhalebe akugona chonchi ndifuna ndikagwireke ntchito madamu anandiuza zokuti ndikakiline kubafa kwawo moti apapa ndiye ndikakiline basi aa iwetu undithandize ntchito Ah, bwanji mayi tabwera Ndi- ndili bize tabwera ukandithandize madamu anandiuza kukitchini zoti ndikakiline ndikakiline ku upstairs ndifuna ndikakhonze osangocheza ah, kungoti anangokanika mercedes uyu ah, nde nde kuziwa nde kuti ndikakukhonzera ukoko serious ya ndivaya usadandaula oh zikomo kwambiri aha ndipase 5 tionana tamati iye ukutiye kodi izizi nzoona izi chifukwa chokuti mayi yako akugwira ntchito malo ano ndokuti pena paliponse ukoza kugona m'mene ungakonde iwe paliponse kumangogona basi he hey. abale dziko ili dziko likuyenda bwanji ili I'm blessed. I'm blessed. changu tazuka pamenepo ehe ndakhala ndikugwira ine malo ano ntchito ndipo sinagone olo tsiku limodzi pabedi pamenepo ndi ndani yemwe wakupasa chilolezo chakuti uzagone malo ngati amenewo mayi anga mayi ako ndi ndani pano tandiuze tatuluka changu tuluka kupanda nzeru basi kamwana kombwambwana kamwana kopanda nzeru iwe zoona zimenezi ndikuvutika ine zoona kamwana kakang'onong'ono ngati kameneka ngakhale ine ndagwira pano zaka zaka koma olo tsiku limodzi sinagonepo ineyo pa bedi labwino ngati limeneli osagonapo chabwino ndatha kuona mayi ake a mwanayu ndi omwe ali nkhumba ndi amene akumamutuma mwana wawoyu kuti azigona pa bedi pamenepa chabwino heyi m'bale wanga zinthu izi iwe sungathe kuzimvetsa olo mpang'ono tiye tingovomereza kuti zavuta zavuta ali savomereze munazolowera kupanga chibwenzi ndi wina aliyense uyu vomerezani wakanikani gemu sili mbali yanu kodi bwanji sukhala mbali yanga eh? sukhala mbali yanga bwanji mani nkhani yokhayi nkhani yokhayi mani tangoyisiyani izi zokhazi vomerezani basi ndi zinthu zosavuta mani taonani mkazi amene munagwira kwa inuyo kuti mumuone ali ndi mwamuna wina mungapange chani mesa mukhoza kupangapo china chake ndiye mukuti chani taona inetu nayamba kale vuto nchani kodi chifukwa chani nthawi zonse nkhani zanu zimangokhala zachisembwere zokhazokha za mulungu bwanji simukamba chifukwa chani ana mulungu ndi chifukwa chani simukhudzika mukamakhala pa moyo wanu wasiku ndi siku mangoyankhula nkhani zosakhala bwino chifukwa chani nthawi zonse mukangoti mwakhala ayiayi mkazi wandipanga izi wandipanga izi wandipanga izi nthawi zonse mangoyankhula zimenezo azibale anga chonde yesani kusintha sinthani sinthani ufumu wakumwamba wayandikira mawu a mulungu pena paliponse akufuwula kuyambira kale zaka 2000 zikudusa pano mukuchimwiranji ndiye mukudziwa chani chimene mukazindikire ndi ichi mulungu wakumwamba akufuna inu ah chonde azichimwene ndikukupemphani ndikukupemphani sikuti moyo wanu ndi wongopangira basi moyo wanu wachibwanabwana siku ndi siku Ah, ndikufunsako funso limodzi bwanji Kuti mkazi timukwatire tikuyenera titani? Mkaziyo azatiziwa bwanji ife ndi amuna? Pitani kapezeni chibwezi apo mukukalamba musaone ngati mukubwerera zopusa basi ukuwuza ndani pita nazo uku zimenezo. Akutitenga ngati zisiru amene. Ambuye, chonde akhululukireni. Akhululukireni ana anu sakudziwa chimene akuchita, akhululukireni. Khululukani. Khululukani Ambuye. Eh, abale zikuchokera kuti zikuchokera kuti zimenezi abale akuzitenga kuti ameneyi zimenezi akuzitenga kuti amama takumvani bwinobwino asati nyaso alibe chibwezi ameneyo alibe chibwezi amene alilipo koma ine ndikumuganiza zina ndikumuganiza zina zake amene ndikukuuza mm. zikuonetsera kupanga china chake kuseri ameneyi ndikumuona tangomutayani akhoza kukhala akuyankhula chilungamo ameneyo Eh? ndi chilungamo chimene akuyankhula zikumuvuta ameneyo aha ndiye blas tiyeni nayo nkhani iyi tapitizani nkhani mani munthu amayankhula pompa mukanakhala mukuganiza zimenezi munthu watiyankhula pompa apa kumaganizako mutu wanuwo ah, khala se zopusa basi tabwera apa kodi ndi chani chimene mukupanga ndi nyamata uja Palibetu amama, timangocheza tu basi iye ndi ine. Ndakhala ndikukuonani nonse awiri, mukumakambirana nkhani yanji kwenikweni? Ndi mzanga chabe amama. Zona? Eya, ndi mzanga. Ndi mzanga amene uja mayi. Ndiye mpaka unafika pomwe kulera mwana? Wati mzako? Ukundiuza zoti angokuweta iyeyo basi. Ndanena kuti ndi mzanga. Zoona kungoti ndi munthu wabwino ndangomutenga ngati mzanga basi komano bola zikhale choncho chifukwa ine sindingakhale pano ndikumaonerera kupanga chibwezi ndi mulonda pokhapo umsungire ulemu osadandaula sindikupanga nawo amama ndi mzanga chabe timangocheza ngati mzanga chilichonse chili bwino

wawa wawa bwana hey koma na iwe ndinadziwa zakuti muyiwala inuyo dzina langa basi ndikuwuzani dzina langa paja ndine Bless ndalikumbukira dzina lako a Bless ndayamika kwambiri pondikumbutsa a Bless chabwino takhala pasapa ndimaona ngati nzachisisitu Ayi, komano ndikupanga za mabizinesi anga monga munthu wamkulu. Ine ndikhoza kukwanitsa kupanga zimenezo. Ukuyankhula zosewera iwe. Ungayankhulepo chani zokhudzana ndi kampani? Chimene ndikufotokozereni pano ndi mbiri yomwe anadzandiuzako bambo anga ndi kalekale kwambiri. Wati mbiri? ndikumvera yankhula akuti kunali chikampani chachikulu kwambiri choti mumakhala anthu akuluakulu chonchi chabwino fotokoza nkhani yakoyo ankalemba anthu akuluakulu monga ngati inu chabwino ndiye chinachitika nchani Denom! Oh, mouth. Mmm. Ah, basi, siya pompo, siya pompo. Chabwino, pitiliza nkhani yako ija. Komano, anthu ake anali woyang'ana patali kwambiri amaso ngati angawa ayi ukudziwa chani umuphunzitse mwana wako malo okhala iyeyu wataninso mwanayo kodi ukuyankhula za chani ndi chifukwa chani ukumuyankhula nzako mawu ngati amene ukuyankhulawo moti sungayankhule mwaulemu bwanji ukupanga zimenezi kuyankhula sitimayankhula moteromo mwana wake pano pali ndi achifi uko akuwagwira ndevu kumangowaseweresa osakhala bwino mukuona ngati ni zabwino zimene sizoona ee ndikunama ine pita ku gadeni ukaone wekha nthawi zambiri umayankhula zinthu zosakhala bwino chabwino ngati zili choncho tamva nyamuka zipita zipita sindifuna ndikuone chabwino palibe vuto mm.

ineyo ndine munthu wamkulu munthu wamkulu mm. koma iwe tabwera kuno pepani sa ndamuona asanapange zaulemu hey, eh, come on ndi mwana uyu ineyo sindikudandaula chilichonse chili bwinobwino basi pita kagwire ntchito wamva Ah, nabwera kuti ndizamutenge akangodya yes sa. sunadye eti ayi okay chabwino upite ukadye ukamaliza ubwerenso tizacheze tizapitirize nkhani zathu Zikomo kwambiri sa.

oh mulungu wanga ukupanga chani muno ah, pepani si sindimadziwa kuti mwabwera ukuti pepani wandionera kale ndisanavale ndiye ukuti pepani tsopano ah, ndikhululukireni mama sinaone china chilichonse ndikunenesa ee tabwera kuno ukathawe ndiye ukupita kuti tsopano Tamvera, ngati ukufuna ndikusiye, tigwirizane chinthu chimodzi. Ah, ndi nkhani yanji mama? Tandiyang'ane. Ndikuti tandiyang'ane. Chimene ndikufuna iweyo ndi ine taona kuno tikangosamba limodzi ngati ukufuna kuti wina aliyense asayiziwe nkhani ngati imeneyi iweyo ndi ineyo tingopita ku bafa basi ah, pepani madam sindingakwanise ndiye ngati ungakane chimene ndingapange wina aliyense panopa adziwa zinthu ngati zimenezi

ndikupemphani anga zilomwe ja moses tikumanenso msabata ya mawa nthawi ndi nyengo inatha apapa tangopanga mongokakamiza pepani makasitomala koma wiki ya mawa timalize zimenezi iyi ndetu ndi 1 mpaka 10 kumapeto wo dokotalatu wachinyamata weniweni tu wachinyamata he dokotatu wachinyamata weniweni tu wachinyamata he